bụkwa ihe mmemme akpọrọ ite anambra n'ụbọchị taa anyị awụchigo n'obodo akpọrọ nri dị ọkpụtọrọkpụ nke pụtara Ancient Nri Kingdom n'oyibo, ka anyị nọ n'ụbọchị nke taa. Mana tupu anyị agawa n'iru, abụ m Oriakụ Philomena Okechukwu Igwenagụ. N'ụbọchị taa ka anyị agbarịlụ unu ihe gbasara otu Nri si wee bido, njirimara Nri na ihe ndị ọzọ sie. Mana anyị ya ege ntị dịka onye mụ na ya nọ bụ nwaafọ Nri ka ọ gaa n'iru kọwaara unu onye ọ bụ. Ee, Igbo ndị ọma na-ege ntị, ndeje nụ o. Mgbede ọma nụ o. Ee, aha m bụ Samuel Nnamdi Abana, Obi Ukwu na Nri, Eze Mmụọ Akajiọfọ n'obodo Nri.
Daalụ rinne o. Daalụ. Ndị bịara ije be anyị.
Daalụ. Anyị nọ chịm, o nwere ebe anyị na-eje. Dịka unu si mara ihe gbasara mmemme Ite Anambra, nọlụkwanụ chịm, tụsaanụ ntị unu. Ihe anyị nọ n'elu ya bụ ihe omenala a kpọrọ n'oyibo tradition. Obodo ọbụla nwere omenala ji ha. Taa ka anyị ama maka obodo Nri Ọkpụtọlọkpụ. Ị ya akọwalụ ndị ọma na-ege ntị otu Nri Ọkpụtọlọkpụ si wee bido, ka e si mara ha?
Mm, ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ndejenụ. Ee, n'ọnọdụ nna anyị Gad, si rapụrụ ụmụnne ya wee na-agbadete soro mmiri wee gbadete mụrụ igbo niile nna anyị gad ha dị ụmụnne na-atọ esoro wee nafụ n'israel ha ụmụnne na-atọ wee soro gbadete nweta otutunzu agụleri wee dọọ ikenye nna anyị ukwu nwa nke abụọ bụ nri ifikwuanim O wee gbedete wee dọọ ike wee mụọ anyị maka na diọkpara na-anọ na diọkpara na-anọ n'obi nna anyị ka o nyere oke kwanye ngwongwo niile o ji rụrụ gad wee bata wee dọọ ike na mgbe ebe a ọ igbo ji dịka asị na agụkwu mana anyị nwe nri ee anyị wee nọrọ mbụ nna anyị Ka ọ dọrọ ike wee mụọ anyị ikike anwa o ji wee si nna ya nyere ya ikike ọ nya na ngiri ihu anyị rụ taa taa ndeeje
anyị ka na-agakwa n'iru ndị ọma na-ege anyị ntị anyị ma na unu nọchiri maka na anyị nọ

ndewonu anyị abatago anyị nụrụ ka ichie samuel kọwara anyị otu nri si wee bido mana dịka anyị na-aga n'iru na nkọwa ọ na-akọwara anyị ka ọ gwakene anyị njirimara nri
ndeeje ndị ọma na-ege ntị ee nna anyị gad nyere nwa nwoke nke ịbụa o bunyere igbe ọgbụgba ndụ nke anyị na-akpọ tata ọnụ ebo ihe ọhụrụ ọtọnsị eji mara nri ọ nya ka nri ji wee dị iche nna anyị wee buru ya gbagote wee bịa dọọ nya ọ nya ka eji wee nwee ọnụ ebo ọ sọ ndị nze na-eje ya Ofu nje n'arọ ka ndị Nze na-eje n'ọnụ ebo. E wefuru oge anwa, a na-aka ya aka, Nze ọbụla binie ụbọsị a kara, o gbedewe n'ọnụ ebo. Ọ n'ebe ahụ ka ndị Nze ya ejekọta, e wee ruo ọnụ ebo, ya wụ Covenant Box ọhụrụ, igbe ọgbụgba ndụ anwa. E ruchezie ya nata. Na ya ka a ya anọzi wee kwuo na ahọ na-abọ nke ịtọ a lọọ mmụọ. Nlọ mmụọ anwa bụ ọnwa asatọ ọ rụbaziri ya kịta ịwa ji mana ọ ndị nze ya ejeruo ọnụ ebo wee kaa ọnwa asa eh, nlọ mmụọ dịka nri si eme ya site n'igbe ọgbụgba ndụ nna anyị nri ifikwuanịm bụ nwa nke ịbụa na nwa gad ji wee nata site n'ihe nna ya nyere ya ikike maka diọkpara nọ n'obi agụleri wee were gbagote wee dọọ ya n'ebe ọ dọrọ ya n'ọnụ ebo mee na ọ nri na-eru eru ọnụ ebo
ndejenụ ndewonụ daalụ rinne ọ na-ara n'ụbọchị nke taa mana o nwee m sị ka anyị mata ama m na unu na-esonye na nkọwa ọ na-akọwara anyị na agụleri na nri ifekwuani bụ nwanne agụleri na na na nri ifekwuani bụ nwanne bụ nwanne
mana agụleri bụ diọkpala hmm. mana ewezili ive na-aka enye diọkpala mana diọkpala na-anọ n'obi ọkwa ya diọkpala nọ n'obi diọkpala nọ n'obi awee nri awee wetazieleba nna anyị wee were oke lulu etiti oke lulu etiti wee nye ka o wee gbafu wee gbara mbọ onwe ya Unu a na-aghọta ya? Maka na ọ ihe a, ihe niile a ka anyị ji maka ya wee bịa taa, ka o doo anyị anya. E weziela oke lulu etiti wee nye ndị nri. Ichie Samuel, gwakena anyị, a bịa n'obodo ọbụla, obodo ọbụla nwere mmemme dị iche iche va na-eme mana ndị ọbụla nwere ka va si eme nke va ka i mee ka anyị ghọta mmemme nke ndị nri na-eme eji malị va va na-eme mmemme a o nwere nri pụrụ iche eji wee mara ha ha na-eme ya ji eme ee igbo ndị ọma na-ege m ntị n'ụbọchị mbụ oriri nri maala mala bụ ọnwa ịlọ mmụọ bọsị ndị nze jechee n'ọnụ ebo wee kaa agwọ na abụọ nke ịtọ a lọọ mmụọ Nwoke ọra zuru ezu na be ya ya edobe ọkụkụ, onye nwere ewu edobe. Ụmụ nwaanyị atụwa egwusi, a ya-eji alọ mmụọ. Onye onye karịcha nna n'ụmụnna, mbọsị ahụ a ya-alọ mmụọ n'ụtụtụ ya wenie mma n'ọnụ mbube niile ka ha ra bụrụ ụmụnne. onye karịcha okenye eji mma je gburugebe anụ na nkpu na ụlọ n'ụlọ n'ụlọ n'ụlọ ndị nwere ọkụkọ o gbuolu fa ndị nwere ewu o gbuolu fa bọsị ahụ anwa ndụ asacha anụ mkpọ asachacha anụ mkpọ egwe egwusi mgbe eji igwe egwe egwusi ọ bụrụ kịta engine na-egwe bakuru bakuru na-eweli igwegwechie egwusi kpụkọcha egwusi tinye n'ite wee too ya na anụ mkpọ ọkụkọ nụ bụ onye isi nna gburugere mmadụ ama-emetụ ya aka Ọ bụ mbọsị nkwọ ka a ga-evukọta ya n'obu, e wee nyawa ọkụkụ. Na ebe ahụ ka a na-ama onye tọrọ ibe ya, onye bụ isi. E wefụta abala ọkụkụ, wefụta mkpọtụ ụkwụ ọkụkụ, wefụta isi ọkụkụ, etu ahụ ka e si eke ya. E kechechee ya ka e si wụrụ, a rachaa, e wee naa, ị ma na a lọcha mmụọ nke arọ ahụ. Ọ ka ọ ka e si eme ya mbọsị wụrụ gboo. Na mbọsị o mmemme a kpọrọ alọ mmụọ, na onye bụ isi bịa ya eje n'ụnọ n'ụnọ jiri aka ya na-egbusi anụ ma ọkụkụ ọ sọ ọkụkụ ka ọ ma ewu. Onye bụ isi bịa ya eje o. Mana ụmụ nwaanyị na onwe fa ya eji aka fa wepụta egwusi gwee. Unu ana-aghọta ya? Ama m na o nwere obodo ọzọ na-emegolu ihe nke a ndị Nri na-eme. E mesịzie ya, mbọsị a na-eme ihe a bụ mbọsị a kpọrọ Afọ. Ọ bụrọ mbọsị niile, na ọ mbọsị Afọ. Dịka ndị Nze si wee ka n'ọnụ ebo. Dịka ndị Nze si wee ka ya. na ebe a kpọrọ ọnụ ebo. E lutezie mbọsị bụ Nkwọ, e bukọtasịzie anụ a na nke onye isi n'obi, a wee kebe ya dịka isi si wee dị. Ife gosiri, o nwee ife anyị ghọtara na ya bụ ife mmemme. N'uche nke m, ọ na-egosi nsọpụrụ. Mmadụ aya anọkatara jiri aka ya mee ife ma ọ kwụnye, na a na-eme dịka isi nsọpụrụ. Ndị Nri na-enwe nsọpụrụ. Anyị ya-ama, Onye tọkwanụ m? Onye tọkwanụ m? Edebe, Onye bụ isi ewere aka ya mee ya dịka o si kwuo. N'ebe ahụ ka a ga-ama na onye wụkwanụ nwa di ana anyị na ndị maka ụmụ nwa di ana ndị ada ya evucha ọkụkụ vuru ji bịa igburu nna fa anụ Anyị ana-aghọta ya? ụmụ ada bịa gbuchere ụmụ nwa- ụmụ ha ụmụ nwa di ana ha dụ bịacha ya ka a ga-ama na onye wụkwanụ nwa di ana anyị na onye wụkwanụ nwa di ana anyị ka a na-alọ bọsị a na-alọ nya wụ mmụọ Bọsị a na-eke ife bọsị nkwọ, ụmụ nwa di ana esochere batachie na-azọ mkpọtụ ụkwụ ọkụkụ, a na-azọ isi ọkụkụ bọsị nkwọ, a na-anya anụ. daalụ nne mana ka m jụọ ya bụ mmemme alọ mmụọ a na-eme ọ ka dịkwa otu a kịta Ma nwanne echi ọ dịrịrị ka ndị isi dowe ya. Ee, a na-alọ mmụọ maka na a na-eje ọnụ ebo ọ bụrụ na ndị nze ejeziri ọnụ ebo ị ma na a yazị alọ mmụọ A na-eme ya ma nwanne echi, ndị nze jelure n'ọnụ ebo kapụchaa, ahọ naabọ nke ịtọ a lọọ mmụọ, ahọ naabọ anwa nke ahọ nke ịtọ anwa, ahọ naabọ mụtalụ nkwọ mụtalụ eke e hie egbo. Onye onye okenye ọbụla ya eri egbo n'ọnụ ụzọ ezi be ya. Egbo anwa egbo ya egbo na-egbo ajọ ife niile ya-abịa na ngwuru anwa na arọ anwa ọ ife egbo na-alụ n'isi Ọnụ ụzọ ezi ka a ya ehi egbo. Ok, ka m jụkwa, gịnị bụdị ife egbo nwa? Maka ọ gbagwojukwa m anya atụ a ka m makwa na ndị na-ege anyị ntị Ihi egbo anwa wụ Chineke oge Chineke kpọrọ Moses n'obodo Ijipt wee sị ya jee gwa agbụrụ Izrel niile na a ya-enwe mmụọ ngabiga Mmụọ ngabiga nya jee gwa agbụrụ Izrel ọnụ, onye ọna hie egbo n'akụkụ ọnụ ụzọ bie, ka m mee ebe a, ka m mee n'ọnụ ụzọ hie egbo n'akụkụ, ka ọ ya mmụọ ya gabiga bịa ka ọ manụ agbụrụ Izrel, na a ya-egbu nwa nwoke ọbụla a mụrụ na agbụrụ Ijipt. E wee mechie wee sị ha, na na-eme nke a n'ọnọdụ unu. bụ ụmụ Izrel. Ọ ya ka nna anyị natakwara ji nata nna anyị Nri dị nna anyị Gad natakwara wee kụzikwere ya ụmụ ya a na-evi egbo ahụ iji wee gbochie ajọ ife ọna ya eme na arụ A- ya bụ ivi egbo a ka na-emekwa ya na lụkwa nwanne echi unu abụgo obodo ya bụ eri ọnwa asatọ mụ nwa onye dị ire bụ nna m dị aba na eze mmụọ m ya evi egbo na be m onye ọwụna ya evi egbo bie ma ndị na-eje ụka ma ndị na-eme omenala i ya evi egbo be gị unu anụgo ya ndị ọma ọ wụ ive anyị na-amụta anyị amarọ na ụda ede taa ka m na-anụkwa ya amakwazi m na anyị bụ ndị na-ege anyị ntị n'ọkwazi taa m wee na-ajụ sị dịka a na-efe egbo efesie egbo ọ bụ na ngozi ka ọ bụ ekpele ndeje maka ibido arọ bọsị Eke ka e viela egbo gbuo ọkụkọ egbo a ya arụ ya arụ ya na ji ya arụ nya arụọ nya ka enye gbanye mmanụ rụchacha ya na ji Ụmụ nwoke niile nọ nso esoro dọkaba ọkụkọ anụ, ribe ji ahụ a rụrụ arụ na ọkụkọ e ji vie egbo bọsị Eke. Ọ gazie oye, a baa agba, a lọba mmụọ. O nwere ive ive na-egosi m dịka a na-eve egbo a na-erikọdo nri ọnụ Eyi! ịbụrụ ive ive na-egosi m bụ na ba akwụkwa n'ovu nsọpụrụ na anaba dị n'ovu ebe ebe onye si pụta o ya eme ive imegide mmadụ aya na-adịkarị n'obodo nsị na aja aya na-adịkarị maka na vali igbe gị na nwanne gị na-erikọ nri na ofu efere ive ọ pụta bụ na ofu ka unu ma unu a na-aghọta ihe dị iche na Nri ọkwa ya ka o ji bụrụ isi obodo nwa maka na ba ji nta okwu a wee na-egosikwa a na-amụta ife gbasara ya nne dịka anyị na-aga n'iru ka anyị gbapụgodo aka afịa

Ndewo nụ, anyị abatago nụ. Ka anyị na-aga n'iru.
N'oriri ọzọ obodo Nri na-eri bụ Ọnwa Agwụ, Ọnwa Agwụ, ọ bụ Agwụ ka ndị ụka bara Divine Spirit. Ọ sọ obodo Nri na-eme Ọnwa Agwụ na the whole Igbo universe. N'ebe Igbo ji eti, ọ sọ obodo Nri na-eme Ọnwa Agwụ. Kedu ihe bụ Agwụ? Mmụọ na-akụzi amamihe. Nwaanyị na-edobe ya na Agwụ. Arụrụ ya na agwụ nọ. Ụgbọ mmiri na-agba na mmiri ya na agwụ nọ. Pleni na-efe n'elu ya na agwụ nọ. Moto na-agba n'ala ya na agwụ nọ. Bụkwa ihe anaghị eku ume. I je na moto e nwe ebe a na-akpọ brain box ọ nya bụ agwụ ya. Etu ọ ka o si dị ụgbọ mmiri, etu ọ ka o si dị n'ụgbọelu. Wee batazia na ihe na-eku ume, living creature. O nwere ihe na-eku ume ya na agwụ anọrọ. Kedu ihe ya bụ mmụọ na-akụzi amamihe? Ọ sọ obodo nri na-eme emume ya na-commemorate ya na the whole Igbo universe ebe Igbo jide eti maka na nwaanyị na-ete ofe ọ na-awakwa ịra mmiri n'ite ọ bụrụ ofe ozi mmụọ kụziri ya amamihe ya o ji wee tinye mmiri n'ite ti kpochie uri ede tie ogiri tie nnu o wee wuru ofe ya na mmụọ na-akụzi amamihe ọ nya mana oyibo kpọrọ ya divine Ọ agwụ wụ divine spirit. Divine amụ, mmụọ na-enye amamihe. Ọ sọ obodo na-eme emume ya. Anyị na-akwadosiri ya ike. Ọ nya emume nri, emume nri na-eme, oriri nri na-eribeta ọzọ. Oge ya elue, onye nri ọbụna ebe ọ nọ n'ọnụ ọ na-anata na ya eri ọnwa agwụ. Anyị ji ụkwa mbọsị ahụ nwaanyị ọbụna adọkwasị ite n'ọkụ mana ya ya amacha nkata ụkwa. sie ụkwa na bi anụ mkpọ dị azụ mkpọ etechecha nye erichezie nye onye ọ na-afụta na eke nri ebe mmọnwụ niile ya-anọ a na-eme ememe emechechie nye owe na n'ọga n'ụbọchị ahụ ọ bụ ememe ọzọ nri na-eme bụ ọnwa agwụ daalụ bụ onye gee ntị ndị eze daalụ ehe nke karịsịrị kịta ka m ghọta ibe e ji akpọkwanụ nri isi igbo va ji amamihe wee na-aga va na-asọpụkwula amamihe va oge erue va agbanata a na-eme nya ọ bụrụ nnukwu olili ịpụtara na eke eke nri ma mmanwụ ibe niile a na-akpọtụ ebe a egwuregwu dị iche iche a na-akpọtụ nke onye ji weta nye na ụmụnne ya na-eri na eke nri ana Anyị ihe nna anyị ji wee bata nna anyị nri na-agwa anyị ihe a nwefu na covenant box wee bata igbe ọgbụgba ndụ ọ dọ n'ọnụ ebo ndị na-eje ya. dibịa dị na ya ihe dị iche iche dị na ya ọ bụ nri ọ nna anyị Gad oge a na-ele mmadụ ọ nna anyị were ọfọ na ọtọnsị wee jebe mpịa jegide fụga na mgbele mmiri Bonny Ọ ife ji onwe tata Oweri. Ọ bụrọ Oweri bụ agaba na ọwa eri. Ọwa eri. Ọwa nna anyị agadi nna anyị Eri si aga njem. O jere fụtazi owe ntụcha ndị ejidekọchara ndị ọcha jikọtacha ya kpụ wee na mba ndị ọcha. Ọgba ụja si na ụmụ ya dufutacha ebe. Ọ sị ngwa na ọ na-ebe kpatara nri. Abịazi wee kpanye na ọwa eri si aga njem. bụ nna anyị.
Ihe edo ndị ọma na-ege anyị ntị, kedu obodo n'one meli Nri? Anyị kpatụrụ aka, anyị chọ ka anyị malụ obodo n'one meli Nri. Nri dị ntiwe na atọ Ehe. Nri dị ntiwe na atọ mele Nri ee anyị unu mgberete nna anyị Nri Ifikwuanịm oge ọ gbadatara ebe ọ sị na agụ bụ agụ ukwu mmiri gbara ya okirikiri o wee rafụ ụmụ ya ndị ọzọ na mgbago bụ Enugwu Ukwu Nnọọfịa Enugwu Agidi ada ya nwaanyị bụ Amaọbịa o wee rafụ ụmụ ya nwa okpedurukpere ụmụ ya ndị nke ọzọ beretezie ebe a anyị nwa bụ Agụkwu o nwere ndị mgbago ụmụnne anyị ndị nke ọzọ ezigbo ababa m Nsekpe otherwise na Akamkpịsị ndị nke ọzọ bụ Diodo nwadịana sobere nna ya ochie si ka ya soro nna ya ochie wetara Ọ Diodo anyị niile wee mee ha ọnụkwara atọ a mee zara Nri. Biko kpatụgodịla anyị aka banyere mmemme maka nkwa ozu. Kedụ ka e si eme ya ọkachasị iru uju nwaanyị di ya nwụrụ na Nri? Ee, omenala Igbo kwuru na nwaanyị ya-akwa di ya N'oge gboo, nwaanyị ya-akpa mma ekwu n'aka. Oge nwoke nwụrụ, nwaanyị amadị ebe e vu ozu di ya ejebe. Na ụmụ nwaanyị ibe ya ma ụmụ ọkpụ ya-anọ be ya. E nichezie di ya, e bido mgbasu ozu di ya maka mgbasu dị iche na ọkwụkwa. Obodo ọbụla nwere ụdị ha si akwa na a gbasuche. Tikpe tikpe koti kpoti tikpe tikpe bụ mgbasu ozu ka ndị Igbo na-akpọ ya. a gbasuchaa ọ bụ ụmụnna na-akwa ozu ụmụnna wee baa ọ wụrụ n'obodo Nri nne ewu naabọ ọkụkụ naabọ ji na mmanya ọjị ụmụnna abịa gbukpọ ozu ihe gbuo ewu nke mbụ e ji gbukpọ ozu ihe E gbuche e webe nwa obere udu a eruwe na nkefu onye ike na uyom ọkụkọ. E wee gbuo ewu ọkwụkwa ozu wee mechie ihe dị na, bee uyom ọkpa, na aka, a maa na akwaana ya wụ ozu. Na o ketebe oke na mmụọ, abịa abaa na ndị ichie. Ọ ya ka ọ ya imechezie ibu were okpensi ya tinye na ndị ichie, ị ma na o ketewe oke. Mana omenala wụ ohu. Na a mechee kpokpoti kpokpo, kwachaa ọra ọra, Ụmụnna ya bịa dịka obodo dịka obodo si eme, obodo eme ihe n'ọhụ, nwoke ahụ eketeghị oke. Nwaanyị akpachazịa mma ekwu n'aka, eze ihe ajadu ma na ọ fọrọ nsọ. Nwaanyị ezeghị ihe ajadu, ọ nwụrụ, a ya ezeriri ihe ajadu n'ọnwụ tufu a lie ozu ya n'ala. Nwaanyị akwara di ya, ezeghị ihe ajadu maka di ya, ọ nwụrụ, a ya ezeriri ya ihe ajadu. tufu a bịa ozu na emeghị na ọ bụ mmadụ agha aba ndị dị nsọ agha aba ọkpọwa ibe na-abịa onye dị nsọ ma njegwe ibe maka na ọ bụ ajadu ọ kwara di ya maka ihe ụkwanụ nkwa di ya maka ụfọdụ amadị ihe okere ibe bụ ajadu ibe bụ ajadu ndị ụka sị na ọ idol idol Mbọsị emefe ọ paala mmanya n'aka wee jebe be di e nọ luo megide anwansi mechelu o gburu ikpere ṅụrụ mmanya bunye di e agbamndụ ka ha gbara onye ma agbamndụ ka a ya eketọ nwoke nọzi na mmụọ ya nwụrụ na mmadụ emeri eketọrọ ya na ọ bụ ya na nwoke na-edina iwu megidere na ya na nwoke a na-edina maka eketọrọ ba onye m nzefu ibe ajadu a na-ekwu ka ezefu maka na ọ na-ezefu ya ya na nwoke ahụ na-edina ihu nwaanyị ahụ arụ ama na-adị ya mma gaa ebe n'osoro gị mana ezefue ihe ajadu ebukpochiri ozu ibe kwacha ozu ezefue ihe ajadu eketa onye na nwoke ndị iwu ndị omenala na-ebukpo ozu ibe ya na-agwa nwoke na taa na nwaanyị awụchakwala na taa na nwaanyị enwere onwe ya ị bịa be gị ị bịata ihe oriri dị rie ya o nwee ozi ị ya ezi nwunye gị zie ya o nwee ihe ị ya ezi ụmụazị gị zie ị nọkwana ka ụkwụ ajọ ụkwụ kpọọ ụmụ ụgwọ ọbịa a na-agba n'ọgwụ mgbe a na-ebukpo mgbe a na-akwa ozu mgbe a na-eme ndị omenala na-eme ihe omenala ma ga emebikwere emebibe gị ịfụ na nwaanyị ahụ ya anọka nka nọrọ ụmụ ya na chi ekwu mana ọ bụrụ na ezefuru ihe ajadu ya na ya na-edina igwe na mmụọ na mmadụ ndị na-atọ ụtọ Mmekọta ọ ya esoro ya. Daalụ nne. N'ụbọchị taa, anyị na-akwado obere okwu ka anyị ya a ya agwazi anyị nke dịkwa oke mkpa n'ụwa taa n'ife na-eme n'ụbọchị taa. Agwasịzi anyị, anyị achịla ọwara anyị. Ma tupu anyị ejee maka ya bụ nke anyị chọrọ ka anyị nụ, anyị ya agbapụ aka afịa.

Dịka unu na-ege anyị ntị ihe gbasara Nri, a na-atụlisie otu ọ ya-esi kwe onye ọbụla wee na-aghọta maka na anyị nọ n'ihe mmemme a kpọrọ Ite Anambra nke si na NTA Channel Five Awka ewetara unu. Anyị na-achọ ka ọ gwakwuo anyị ihe gbasara okike, ịkpụ arụ na ekwensu mmemme. Ka m siteworo n'okike. Okike bụ njiche na-echeta omenala eze niile chiri na Nri maka na eze chie ọ na-azị abụ mmụọ ọma jizi anya bụ mmụọ na nsụ ya niile ka a na-eji wee na-echeta ụmụazị niile a mụrụ ekwuru okwu wee nwụrụ. Ọ ya na e mechaa emume okike, mmọnwụ Ụlaga ebido fụwa n'afa Eze Nri na n'afa ụmụazị niile a mụrụ ekwuru okwu wee nwụọ. Ọ ya bụ emume okike nke ekike Nri bụ ekike kere ụwa Eze Nri chichere na ya Eze Nri chire ya bụ okike na ọnụkwu na-asụ Igbo niile ọ ya ka o ji bụrụ Eze Nri. Ndị ọzọ na-echi igwe mana ọ Eze Nri ka a na-echi. Eze a na-eji agbakọrọ ya bụ The Alake of Abeokuta, Ooni of Ife, Kosoko of Lagos na eze ndị ọzọ na mpaghara ọzọ anaghị ekwu anaghị ekwu okwu maka ha anaghị eje mba. Mfie ekwensu a kpọrọ ya mfie ekwensu mana ọ ya na egbo nwanne. na onye ọna bụ nwoke biziri ebi eye ihwe ọnụ mọnụ, ya na-akpọ ya lụ ọnụ mọnụ. Ajọ ụkwụ niile ya akpọ ụmụazị, ihwe ike niile ya abata na ngwuru, ma o ye-esi n'elu ma o ye-esi n'ala. E fiechie ya na-eji akwa ojii efie ya, ọ dị n'isi ọnụ ụzọ ezi, ọ ya ka a na-akpọ mfie ekwensu, ya na mfie egbo nwanne. Nke ọzọ bụ Nri. Dịka m kọwara sị na nna anyị ibe nyere ya ikike. Nna ya nyere ya, o ji wee na-abata ọ mkpụ alụ njem mebi ihe ọ naghị ife lụrụ alụ dịka na nwanne lara nwanne ya na nwaanyị rafuru di ya mafuo ezi na nwaanyị butere ime mkpuke ma ọ na nwanne gburu nwanne ya Ma ọ na-eji mmadụ wee kwado ọgwụ, ma ọ na-eji mmadụ wee chụọ aja, ọ Nri ya-abịa, o tie nye ọwọ sị na ọwazị alụ. Ọ nsọ Nri ka e nyere ikike ya. Na mpaghara Igbo niile ife niile na-asụ Igbo, ọ Nri ka e nyere ikike ya. Na ọ Nri na-eje onye ọzọ jerie nje chie nye ọ ghara aga aga, ọ ma Nri o jere je dozie nye sụrụ ebe ahụ adịkwa ọcha ngwuru ahụ adịkwa ọcha ụmụnna ahụ adịkwa ọcha obodo ahụ adịkwa ọcha ọ etu anyị si eme ya
ndị ọma na-ekiri anyị ụbọchị taa amaka n'ebe a ka anyị awụsa awara mana tupu anyị awụsa awara ichie samuel kee ihe ị na-ezi ndị ọma na-ekiri anyị igbo igbo ekenee m unu igbo mụrụ nze mụọ ọzọ tata bịa n'ana nri a nri bụ isi mbido amamife N'ebe Igbo jeta eti m wee na-akwụkwasa n'aha gburugburu nri niile wee na-ekene igbo ndị igbo ndị ọma na-ege ntị sị onye ọbụla ka onye ngwa onye ji ekowe ezigbo ihe onye akwagharịkwana ya ma onye igbo ọbụla sekwele zekwele nsọ ala onye igbo ọbụla zeele ntụ na aghụghọ ntụ na ọ ntụ na aghụghọ taa bụ na ọnọdụ adịrọ mma m wee na-ayọ onye ọbụla bụ onye igbo ka anyị makụsie omenala ike Maka na omenala anyị ka ndị ọcha bịa chịghara. Tata onye ọbụna aghọtazi na omenala anyị siri ike, ọ dị ike. Anyị na-echetazi na omenala anyị ka ọ bara anyị. Ndị Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekelekwee m unu. Ndejenụ. Daalụ rinne. Tupu anyị pịachie, aka m bụkwa Oriakụ Philomena Okechukwu Igbenagụ.